ndipo sindisunthika, ndimangoima pa chilungamo. Patapita masiku atatu tsopano osalankhulana, lero pa 24 March 2025 tikambirana kwambiri za ukapolo chifukwa ena akakhutakhuta deya wawo akakhutakhuta nyama zawo m'bomamu amaona ngati ukapolo uja udalipo uja udatha koma ukapolo ulipo ndipo madera ambiri muno m'malawi amalawi akukumana ndi ukapolo akugwira ukapolo kuphula njerwa za moto monga mmene amapangira ana a israeli atatengedwa ku eguputo kwa afarao choncho tikambirana nkhani za mavuto amene akukumana nawo amalawi amadera osiyanasiyana koma mwina ndisanatero uh, ndikakuthokozeni amalawi uh, chifukwa cha kutenga nawo mbali makamaka pa imfa ya comrade uh, ben longwe ambiri ena amene sakudziwa za imfa akulankhula zambirimbiri ife tingosankhapo zabwinozo tikuthokozeni amalawi aku south africa amalawi amene muli m'malawi momuno amene zinakukhuzani munatengapo mbali. Koma mwina tisanafike ku nkhani yathu ya lero, ndafuna ndilankhule kwambiri za mchitidwe wina wa maprofeti amene amakondwera a anzawo akamwalira, amene amalankhula zambiri zoonetsa ngati akusangalala kwambiri ndi kumwalira kwa munthu. ndamva chisoni kwambiri kuona video ina ikuyenda pa social media yochokera akuti kwa profeti hale mbewe kwa amene mmamuziwa profeti hale mbewe mumutumizire audio iyi kuti ayimvere kunena kuti ine ndimakhulupirira maprofeti komanso pena ndimadana ndi anthu amene amakondwera imfa ya anzawo aprofeti hale mbewe Atulusa Vidiyo Yoonetsa Kukondwa ndi Kumwalira kwa Katelele Ching'oma Akuti ati nthawi imeneyo anampasa warning komanso aonesa mu video yawoyo kuti adaperekapo warning kwa president uh, vice president Saulos Chilima amene mwa iwowo amamufanizira kuti ndi Abisalomu ndipo ati amakangana ndi Mulungu koma anakafera ku a- ama- amakangana ndi david koma anakafera ku forest chimodzimodzinso saulos chilima anakaferanso ku forest koma kumafunsa kuti kodi ngati saulos chilima anakafera ku forest nanga anthu ena aja popeza mwati munamuchenjeza anthu ena aja bwanji simunawachenjeze komanso mukunena kuti munamuchitapo b- ah, warn ben longwe ah, amene amanyoza akhristu ndikumachita glorify chisilamu komanso lero lino mukuchenjeza bon kalindo ah, podzera pa nkhani ya davide ndi sauli um, ponena kuti chakwera ali ndi anointing osalimbana naye mukuchenjeza wa bakili muluzi tv lighton mangochi komanso patience namadingo kunena kuti amenewawa ndi amene ali next on the line ndafuna ndikuwuzeni inu a profeti amene mukuzitcha kuti profeti hare mbewe kuti inenso ndine mwana wa profeti mnzanu david mbewe ndipo mukafufuza mumva kuti ine dzina langa si bon kalindo iyayi dzina langa ndine bon david kalindo kusonyeza kuti ndi inenso mwana wa profeti zimenezi zoopsezana zo back to sender ine ngati ndingamwalire ndimwalira chifukwa kuti mulungu anakonza tsiku limenelo kuti ndimwalire osakhala kuchokera kwa iweyo ma prophet a fake ayi zimenezozo sizitheka ndafuna ndikuwuzeni achimwene kunena kuti ngati mmaopseza anthu muziopseza omwewo and mulungu samagwira ntchito in that way yomaopseza anthu and iwe watulutsa audio yako video yako ndiye kuti ine wandiyimbira foni wandichita warn popeza ukunena kuti katelele ching'oma unamuchita warn Vice President Saulos Chilima unamuchita warn. Ndiganizanso anthu ena 8 anamwalira pa ngozi ya ndege ija unawachitanso warn. Nanga wa Bakili Muluzi wamuchita warn? Wamuimbira foni? Nanga Patience Namadingo? Kodi Patience Namadingoyi wakupwetekani chifukwa chokuti walankhula chilungamo? Anthu ukamanena kunena kuti aye eh, Lazarus Chakwera ali ndi anointing. Who doesn't have the anointing? kuli ma prophet amene ali ndi anointing not only you and you a chakwera and kuti uzitiopseza ifeyo kuti tisanene chilungamo imeneyo siyigwira achimwene ine ndinabadwa kamodzi ndidzafanso kamodzi choncho musatengerepo advantage ma false profesi anu profesi anu ndikumafuna kuti muziopseza dziko la malawi including me ine ndekha mundichotsemo mmenemomo back to sender i'm telling you ndine mwana wopemphera kwambiri mwana wa prophet mbewe osakhala za manyaka zomafuna kumaopseza anthu ndi prophet wa mtundu wanji omafuna basi aka- mu- munthu akamwalira ndiye azikondwera ndi wa mtundu wanji mulungu amafuna zimenezo zo- zokuti munthu azipemphereredwa azichira koma inuyo mukungotulutsa maprofesi okondwera ndi imfa za anthu ndiye ndafuna ndikuwuzeni kuti profesi yanu mwanena kuti i am next mwina enawo sakuyankhani a bakili muluzi sayankha patience namadingo sayankha mwinanso aujeni mangochi sayankha lighton koma ine ndikukuyankhani achimwene kunena kuti inu ngati mukupita ku mdima inenso ndikupitirani kwathu ngati ili pulogalamu yochita glorify usogoleri wa dziko lino kuti muzilandira ndalama kuli bwino muzingolandira ndalama zanu than kuti muzitulusa maprofesi a fake not with me ine sindimaopa imfa even if you have the powers kill me today but i cannot be intimidated ndi munthu ngati iweyo okutinso you don't have a name in, in malawi nde uzikaopseza anthu kumanena kuti aye saulosi uja nnamuuza ineyo e, ujeni gatele ching'oma nnamuuza e, ujeni ben longwe nnamuuza ndiye next ndikuchenjeza bon kalindo please take out my name am warning you to take out my name otherwise ine pamene ndisana- ndisanamwalire uti uyambe ndi iweyo zoopsezana za up- zopusa ine sindimafuna iya usazitenge iwe ngati wopemphera kulitu kulitu anthu opemphera ife amene timawaziwa achina yasini apro- achina a- a- abusa akumva mauko a Yasini amata akamapemphera ndikumadziwa kuti a munthu akupemphera kulitu uko kwa ma prophet anzanu amene samazichemerera nde ukatuluse iweyo ujeni yoopseza yakoyo imeneyo ukayang'ane abale ako uwauze not me if i am dying tomorrow i'm dying tomorrow because god made it ndinabadwa ndipo ndizamwaliranso um, nkhani zathu za lero tikupita kwambiri ku ukapolo chifukwa ukapolo umaoneka ngati m'Malawi muno unatha koma ukapolo ulipobe. Tapitani inuyo kwa Ngomano, Chilamwera, mupite kumenekoko kwa matiye amenewa, Chimaliro, Chidothe, January, Boyidi, tiye a Mlepa, mupite kwa matiye onse kapena masabutiye onse aku, aku Thyolo, kwa Nguluwe, kwa Pemba, Kapichi mukaone mmene anthu akuvutikira, kwa Thomas mukaone anthu amene azungulilidwa ndi tiyi mmene akuzunzikira. Ngati kuli boma limene likuzunzika koopsa anthu ake ndi, lina mwa iwo ndi ku Thyolo kumene azungu anatenga minda yonse ndikukaasiyira anthu miyala ngati ankalima nthawi imeneyo amapulumukira nthochi ndipo nthochizo zidatha. Panopa amapulumukira pakatipa pa nandolo. ndipo nandoloyonso sakugwira chifukwa ndi land yomweyo amangolima zaka zonsezi kuchokera mma 70 chakuti 60 chakuti 40 chakuti kuzafika pakana leroli choncho anthu amadera amenewa matiye amenewa akuzunzika koopsa ndi kampani ya Conforzi imene ili ndi idle land malo ongokhala amene sakuwalima kwa ha- over 100 years choncho anthu akumeneko anaganiza kuti "Ah, mwina tingopita mutchiremu tikalimemo tilimemo mbewu zathu tikolole lero anthu aja akalima kumene kuja chimanga chawo over 5000 anthu over 5000 ochokera kwa matiye amenewa lero akamfozi abweresa asilikali akumenya anthu Nthawi ino yokolola, mmene dziko lavutira, chimanga kulibe, njala iliko yoopsa. Mukauona mmera umene ulili m'madera osiyanasiyana, ku Ntchisi tidanena za mmene chimanga chilili. Ku Salima tapitani mukaone. Madera ena onse ngakhale ku Lilongwe mukaone mmene chimanga chanyalira kusonyeza kuti kukubwera mavuto a zanjala. Mmalo mokuti inu anyake a Kamfozi Estate muwalole anthu angokolola chimanga chawo ndipo muwauze kuti asadzabwerenso, lero mwaika a PMF kumeneko akumenya anthu, kumalanda anthu chimanga, mulibe chisoni? Osakhala ndi mitima ngati ya anzanu ngati a Illovo bwanji, amakhoza kulima chimanga ndikumagawa kwa anthu. Inuyo a Kamfozi Estate ndi Estate yokhayo mu history, even Kamuzu ankapita kumakagona kumeneko. kusonyeza kuti ndi esiteti yaikulu komanso esiteti ya anthu aku, aku, a mitima yabwino lero mwalowererana ndi amalawi olimba mitima ndi kumazuza anthu ndikupempheni ma ta nonse komanso a dc aku thyolo mukanayichita uh, resolve nkhani imeneyi ndikukamba nawo akamfoziwo alole anthu angokololamo chimanga chawo and i know for sure kuti malowo si awo malowo ndi a azungu Paja ife malo athu analandidwa, ife paja ndi anakude, tilibe ntchito, even olo a boma alibe nave, nafe ntchito kuti ayitenge nkhani imeneyi ayilowerere. Anthu akuzunzika koopsa ku Thyolo kwa Kamfozi, kwa a Ngomano ngakhale olo nsewu munasiya kupa, kupala, misewu kulibe ku Thyolo. Anthu akuchita kumayenda kumapita ku Phedi Kaye kaye maliro akachitika amatenga galimoto kuyisiya kumtunda ndikumasika ndi bokosi kumusi. How I wish we had a president amene akanayang'anira mavuto a anthu osiyanasiyana muno m'Malawi. Ukapolo ulipobe choncho ndikanakupemphani inu ma a anthu aku aku Kamfozi mabwana aku Kamfozi mchitidwe uwu omamenya anthu, kumalanda anthu chimanga chawo, Mwasiya nthawi yonseyi imene amalima simunaazulise, alima chimanga panopa chimanga anthu akukolola, wina anatenga 15 tons yache apolisi ammenya ndikumulanda chimangacho ndi galimoto yomwe. Mukanamakhala anthu okumva chisoni muziko la Malawi. Anthu ena amene ndi omvetsa chisoni ndi agalu, ndi anyani, ndi anthu a ku Neno, amene pakana panopa ndi akapolo a msewu. Chibadwireni zikoli, ku Neno sikunakhalepo msewu. Mzanga Deus Sandram wa wa wa Bwande anakhala akunena nkhani imeneyi, kuchita advocate kuti tawapatseni anthu a ku Neno msewu. nsewu uja mwangopanga o 10 km yokha tala nduja munapita mezi iwiriyi ndikukamubako anthu aja adakamutengako tala uja panopanso kwabwera filimu ina mukufunanso mumutenge talayo kuteroko meeting ili mawa program ndinayo kale anthu akonko kwa aku roads authority ko amene amafuna chilungamo ati kunali meeting atiuza kunena kuti mufuna mpite ku Neno mukapangise meeting muwanamize anthu aku Nenoko kunena kuti Tala ameneyi akuchita expire ndiye mufuna mumuchose? Kodi kuja anapala a CR20 kuja osaikako Tala yo bwa? Anthu aku Neno ndi anthu agalu, anyani, zisiru mmene mmawaonera koma ndi a Malawi tu amene aja. koma samakhala ngati ali ku Malawi amakhala ngati ali ziko lina lakutali kwambiri ndizomvetsa chisoni kuti siku la lero m'Malawi munomo anthu azikapempha magesi azikapempha misewu yet we are over 60 years ziko lomvetsa chisoni la atsogoleri omvetsa chisoni amene akuchita uka, u, u, create ukapolo akapolo ena ndi awa maziphunzisi amene amachita champion kuti anzawo alandire uh, over 20% over 50 kapena 40% salary increment maziphunzisi manesi in short tingonena kuti ma civil servants including apolisi a army Lero mukuwapanga transfer anthu aja kuwapitisa malo osiyanasiyana. Enawo ali ndi azimuna awo. Mamuna ache wa munthu akakhale ku Blantyre, mkazi akakhale ku Mzimba. Imeneyo ndi yogwira? Mkazi mukamutumize ku Nthalire. Imeneyo ndi yogwira? Ukapolo wa a Chakwera kuzunza a Malawi osalakwa. chifukwa cha mtima walitima chi- mtima osamva ma advisors a president onse ndi makape okhaokha palibe wanzeru ata kumuchita advise president kuti bwana awa ndi ma civil servants and apapa we are approaching a critical eh, period ya ma elections ndiye mukuwachosanso kuwapanga mwano kuwakhapa ma civil servants kuwapanga ma transfers imeneyi ndi disaster bwana ma advisors anzeru tu amenewo koma popeza tili ndi ma advisors azatenge okhaokha makape sangamuchite advise uh, president kumuuza kuti zimene akupangazi zimenezi sizipindula anthu ena amene akuona ukapolo kwambiri muno m'Malawi ndi alimi afodya Alimi a fodya amene amavutika kuti fodya wawo amusankhe, amulime, amuteteze kuchokera ku nazale kudzafika fodya uja kukula mpakana ndi kumuokera, mpakana ndi kukula fodya uja ndi kumukolola, lero lino mtengo amapanga ndi azungu. We don't we only had one president amene anayesera ndikuwauza azungu kuti ngati simugula fodyayo pa mtengo wakuti ndiye kuti muzipita. Ameneyotu ndiye anali Bingu wa Mutharikatu. kapenanso nthawi ya Kamuzu imene anthu amagula malole awo pang'ononso ndi Bakili komano a- a- a- alimi a fodya akuzunzika koopsa muno m'Malawi ena mwa iwo ndi awawa amene aku- akuzunzika anapasidwa ah, fetereza fetereza woopsa fetereza woononga kuujeni uku ku Mzimba ku Mzimba ku M'mbawa makamaka Vibangalala Extension Planning Area ku Mzimba, alimi akumenekowa anapasidwa fetereza owonongeka, fetereza wa mankhwala, fetereza owononga ndi a Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi. Am- alimi amenewa aluza enawo property yawo inalandidwa katundu wawo ngongole chi- alibe china chilichonse ena anazimangirira tikunena pano chifukwa cha mchitidwe umenewu wa smallholder farmers fertilizer revolving fund of malawi anawapasa alimi amenewawa aku Mzimba fertilizer owonongeka lero akulephera kuti abwezere ndalama zawo kuti achite compensate anthu amenewa sizikutheka ukapolo ukapolo woopsa muno m'Malawi ukapolo tingoyang'ana ndale basi we are not looking at anything considering anything chimene tikuziwa ndi kuyang'ana ndale ndikumatuma anyamata kuti azikakhapa anthu ndi zimene ifeyo tikuziwa usogoleri wa Lazarus Chakwera usogoleri wokuba usogoleri wozuza anthu no wonder Britain komanso America yapereka warning kunena kuti ngati simumanga anthuwo amene akukhapa anzawowo ndiye kuti kuno asiya kuperekako chithandizo anditu musapange masewera kumanama kumanama kuti mwakuti mwakuti anthu amene aja tikuwaziwa mayina awo tikuwaziwa nkhope zawo tikuwaziwa andiso inu aku parliament why are you pleading kuti akakukonzereni magalimoto magalimoto amene aja akuyenera ama- agulidwe a new one Zi- zimene ayikamo mugalimoto mwenu mukuziwa nanga atayika poison zimene afayira mmagalimoto mukuziziwa? inu aku parliament mitu yanunso pena simayenda bwino malo mwakuti munene kuti magalimoto amenewa aatenge iwo a MCP wo aatuma anyamatawo aatenge inu akugulireni ena a new one komanso anthuwo amangidwe ndizinthu zimene munayenera kuti muzichita fight for anthu amenewa amangidwe ndife tikuwadziwa kujeni cctv ija inachita kuwaonesa anyamatawo olo ine kuti ku- uli uvolontiya kuti ndikalowe mu khoti ndikanena kuti uyu ndi wakuti uyu ndi wakuti lero why are you hiding them ku mcp tu muphanako muphanako simukufuna kuti mnzanu azigwira ntchito yoonekera mukuona ngati basi akuposani lero mwayamba propaganda minister tikamudalira uja kuti ameneyo ayamba kugwira ntchito lero mwampangira ziwembu ku malawi ndikomvetsa chisoni kwambiri bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi Southern Africa, aliyense amene angapange chiwembu kwa ine, kaya ndi cha satanic, kaya ndi cha chani, back to sender. Ine ndi mwana wa David Mbewe, mwana woopsa kwambiri.